moni ndine chake ndiye nkhani yathu ya lero tikubwera ku malawi mu mzinda wa blantyre eti nkhani yake yomvetsa chisoni yokhumudwitsa komanso yokhudza eti ndi nkhani yonena kuti inapangika cha mu june inatchuka kwambiri pakatipa koma ma details ake anthu ambiri tinalibe ine sindinayipange chifukwa chonena kuti ndinalibe ma facts enieni ndimadikira kuti ndimve chenicheni kuti chinachitika ndi chani nkhani yake ndi ya mayi uyu dzina lake shanaz yusuf eti anapangidwa chiwembu mu mzinda wa blantyre thupi lake linapezeka pambali pa mtsinje ali maliseche anthu anali odabwa kunena kuti chifukwa chani chachitika ndi chani panali mafunso ambiri opanda mayankho eti koma mu zonsezo apolisi anali kupanga ma investigations awo akhala akupanga ma investigations awo kwinako akudikirira kuti nkhani ikhazikike mu court eti nde ineyo version yomwe ndikupereka ndi version ya apolisi si version yanga kapena ya pa social media eti ndimadikira kuti ndipeze nkhani yeniyeni yomwe yafufuzidwa ndiye chinanso ndingopempha kuti tichite refrain from victim blaming eti imfa ndi chinthu chowawa kuchitidwa chiwembu kuphedwa ndi chinthu choopsa palibe amene amakhala kumayembekezera kuti angapangidwe chiwembu ngati chimenecho ndiye tiyesetse kuchita refrain from victim blaming zikomo kwambiri shanazi anali mayi oti amakhala ku mangochi poyamba amakhala ndi mamuna wake eti ndiye anayamba sukulu ati amaphunzira zosoka izi anasamuka kuchoka ku mangochi kupita ku Blantyre ati amakhala kwa Kameza. Anamaliza sukulu yake ya zosoka ndi anatsegula ngati shopu chonchi yopanga zosoka. Kumenekoko ndi amagwira ntchito amalimbikira zosokazo chani eti ku Blantyre anapitako amakakhala yekha sanapite ndi mwamuna wake mwamuna wake anamusiya ku Mangochi eti sono anali olimbikira anali opanga bizinesi yake zimenezo inali ntchito ina koma usiku akuti shanazi analinso ndi ntchito ina eti pachingereza amanena kuti amapanga lead double life double life meaning kunena kuti madzulo amapanga zosiyana ndi zomwe amapanga masana madzulo amapanga ntchito yogu- yogulitsa thupi lake eti anali ndi azibambo angapo maclienti ena oti akuti anthu odziwika otchuka ndithu ena anyamata asaizi yake onse oti amamulipira eti ndi ah, moyo wake unali umenewo amachita jago masana bizinesi ya zosuka madzulo amapanga zitizo amapanga zinazo nde around pa 28 june weekend ya kumapeto kwa june akuti shanazi anakumana ndi bambo wina wachilendo akuti bamboyo ochoka ku chikwawa nde ati anapanga anachigwirizano chawo Akuti bamboyo anapanga check in ku Nkomadzi Lodge Friday, Saturday koma pa weekend imeneyoyo anapanga chigwirizano ndi Shanazi. Shanazi amapitako akakumana naye kenako abwerera. Apitako akakumana naye bamboyo kenako abwerera eti kaya amalipirana. Munthawi yonseyo akakhala sali ndi ameneyoyo Shanazi amakumananso ndi azibambo ena. Koma tsiku limenelolo Sunday usiku Akuti mzibambo waku Chikwawayo anamuitana, anamuimbira foni Shanazi usiku ati inali m'ma 11 pm kumuuza kunena kuti ah bwera titani, tikumane undipezenso ku chani ku lodge nde akuti Shanazi adi ananyamuka eti usiku omwewo analibe mayendedwe amadalira kuti atani akatenga transport aimisa matola pena pake nde ananyamuka kuti kuchoka kwawo kwa Chatha kuyenda kumalowera pa kameza kunena kuti akatenge chani akatenge transport pamenepopo yakabaza ndi ati anayenda yekha yekha usiku pakati pa usiku kumatani kumapita kumenekoko mpamene amazakumana ndi bambo wina dzina lake ndani dzina lake charles bambo uja anamuona shanazi uja chapafupi ndi pamene anthu amayitengera makabaza atanayamba kumutani kumuyankhulisa nde shanazi ananena kuti iye afuna chani akudikira transport afuna atapeza kaya ndi matola kaya nchani ndi akuti munthu uja anamuza kuti iyi usadandaule ndili ndi mzanga ali ndi kabaza kuti ndimuimbire foni pomwe pano azakutani azakutenge nde charles ujadi anaimba foni kuimbira nzake nkumuza kuti akubwera pomwe pano ati basi kumapitiriza kutani kucheza kenako panatulukiradi wakabaza mzake wa charles uja dzina lake Alex. Anthu aja hi ukupita kuti? Akuti andi ukupita ku lodge. Ndi anamuza kuti tiye tikutani tikutenga. Anakwera kabaza ija kumapita. Anayenda tsono atatsala pang'ono kufika ku lodge kuja akabaza aja anayima. Azibambo awiri aja anampanga ataki Shanazi mpaka kumupha. Anamutenga kukamutaya pafupi ndi mtsinje pambali pa mtsinje ati Chipironi River. kenako anamuvula zovala nkumberanso foni iwo aja ndikumapita eti ndi mmamawa wake pamene pa 29 june pamene shanazi amazapezeka anthu atamupeza kunena kuti paphedwa mzimayi amutaya pathipo amutaya pambali pa mtsinje tsono apolisi anayamba kufufuza kunena kuti chenicheni chachitika ndi chani eti ndi poti sanali ndi information ina iliyonse kuti angakhale ndani wapanga zimenezi anapezeka kuti anayamba no kupanga trace foni kunena kuti foni ya shanazi ili kuti mpameneno anapeza kuti mmodzi wa azibambo uja anatenga foni ya shanazi uja anayigulitsa ati usiku omwewo anali kale ndi munthu oti agula anayigulitsa pamene winayu anatenga sim card ndi sim card ija anayiyika mfoni mwake kuti azigwiritsa ntchito apolisi anachita follow trail ya foni mpaka anampeza munthu amene anagula foni ija anamchita question iyeyo iyeyo analoza amene anati ana- anamugulitsa ndi pamene a- kaya ndi charles yu anagwiridwa pamene sim card imasonyezabe activity kunena kuti ili active komanso charles uja atachitidwa question mpamene no- munthu winayo alex amazatani amazagwidwa nde maina awo in full ndi charles petro wa zaka 25 ndi alex mangwaya wa zaka 27 Atawagwira ndi pamene anatani anawulula chilichonse. Apolisi anatsatano anayang'ana mu foni ya Shanazi, ma phone records yake ndi pamene no amapeza zinthu zambiri za even ma activities ake a Shanazi yoti after kuwapeza azibambo aja ndi pamene apolisi anazazindikira chinthu china choti chinawatutumutsa kwambiri. Akuti mu Blantyre munali mukuchitika ziwembu zina zake zodabwitsa. Kunena kuti mzibambo akapezeka kuti akuyenda yekha usiku waledzera amachitidwa chiwembu amaberedwa amamenyedwa panali achifwamba wachifwamba wina wake chomwe iwo amadziwa nchonena kuti munthuyo amakhala pakabaza nthawi zonse munthu akakhala kuti ali pa atm paja afuna kutenga ndalama ngati palibe anthu ena ake amapeza kuti akuchitidwa attack nkuberedwa ndalama zija ndi munthu wina wake amathawa pakabaza pena amakhala anthu awiri pena amakhala munthu mmodzi pena munthu ukakhala pa foni ukuyenda zako ungotulukira njinga kabaza ija munthu angokusomphola foni kumapita nde apolisi anali ndi pile ndithu ya ma case osiyanasiyana anthu osiyanasiyana amene akhala akupangidwa zipongwe zimenezo ndipo amadziwa kuti kuli wina wake kapena anthu ena ake awiri amene akupanga ziwembuzi koma samadziwa kuti ndi ndani koma anali akufufuza amadziwa kuti eventually awapeza atagwira anthu awawa mpamene anazazindikira kuti ah, anthu aja takhala tikusaka aja achifwamba aja ndi awa ntchito yawo ndi imeneyoyo amakhala zungulizunguli kusakasaka munthu oti ampange chiwembu eh, mbambo oledzera amene akuoneka kuti ali vulnerable pa nthawi ina yake amakhala target nde pa tsikulo shanazi anachita tsoka amayenda pakati pa usiku yekhayekha nde anasanduka target anali ndi foni Amaganizanso kuti mwina ali ndi ndalama, n'kuona anthu aja anamunyengerera chonchija ngati kuti akufuna kumuthandiza, kum'patsa lift, ali ndi zolinga zina zoti amupange chiwembu. Achifwamba ndithu, ndipo atachita question anavomera. Panatchukanso kuti Shanazi anagwiriridwa ndi azibambowa koma apolisi anakanika kupanga confirm nkhani imeneyoyo, kunena kuti anagwiriridwa kapena ayi, chifukwa chonena kuti Anali atakumana ndi azibambo angapo kale, azibambo onena kuti onse anachitidwa interview kuchokera mma contacts awo a mfoni. Kungopanga clarify apopo. Pakali pano, achifwamba awiriwa akuyembekezeka kukalowa mkhoti and ndionena kuti anawamanga, anapereka ma statement yawo, anavomera milanduyo. Nzomvetsa chisoni kwambiri kuti nkutheka kuti Shanazy nsewu amaudutsa nthawi zonse nkona amakhulupirira kunena kuti akhoza kuyenda bwinobwino ndikukafika kumene amapita. and it's sad kunena kuti munthu ukaphedwe like that palibe amene amachita deserve moyo wake kutengedwa like that zikomo kwambiri